ndị be anyị ekenekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ nke onye chi ya zere nwanne mmadụ aka m bụkwa akụ nwa okwu okwu ọzọ bụla na-abụ na-eri akpụ nkọrọ nwanne ị ma na ọnwa gara aga nwanne mmadụ ka e mere valentine nwanne ị marụ na ọtụtụ ife dị egwu mere n'oke ụbọchị afụ a batago n'ọnwa maachị nwanne mgbe ebenebe ji egbu mgbe e ji akọ akụkọ mama ngozi na ndị yard ọ bụrụ na nya bụ ife afụ i mere mbọsị valentine nwanne nya bụ nzuzu ahụ nya bụ iche na mmadụ bụ ewu ahụ nwanne ị gbara mbọsị valentine ma ọ bụrụ na o rutere na maachị ụwa maachị pụta out nwanne nwa bụ onyinye chukwu nwanne mmadụ ekwekwana ka ife mee nya bụ nwa afụ no matter na ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị nwanne mmadụ e nwere uru ọ bara maka na onye nwere nwaanyị nwanne a da-atụzi anya ka o nwee nwadiana nya nwa nwa otu ife ị ga-amakene nwanne mmadụ ọ bụrụ na nya bụ nwoke azụ zugharịcha na azụ nwanne mmadụ mgbe afụ ka ị ga-agwazi ya ife a na-ere mbekwa ala n'afịa nya bụ nwanne ọ bụrụ na gị na mmadụ gbara iche na mmadụ bụ ewu last month ọ bụrụ na gị na mmadụ gbara iche na mmadụ bụ ewu mbọsị valentine o wee ruo na nke ikpeazụ a o nwee ka ife si wee dị nye o nwee ka e si gbaa bọọlụ wee nye goolu i jekwuziere nya bụ onye afụ gbara nya bụ bọọlụ ị na-agwazi ya na bọọlụ ọ gbadụkwara mbọsị dị otu a na nya bụ bọọlụ ahụ ọ gbara nwanne na ọ goolu kedu ka a ga-esi mee ife a kedu ka a ga-esi kwọọ onye ukwu wara ọ nọrọ ebe afụ gọnahụ gị ma ọ bụ i jezie ka i je gwa onye afụ ọ bụrụ na ị fụrọzie onye ahụ nwanne abịa m ịgwa gị nwanne mmadụ na ihe ahụ abụrọ reason ị ga-eji wee tụba alo etu ị ga-esi wepụ nya bụ afọ ime nwanne na ihe ahụ na ị kwesịrị ịfụta ya as ngọzi ọ bụ eziokwu na ọ ife mwute ka ọ bụ n'obi ọ bụ eziokwu nwanne na ọ na-ebute the story that touches the heart ọ bụ eziokwu na ọ na-ebute akụkọ mama ngozi na ndị yard nyere ogbe ahụ i si na ya nyere ebe ahụ i bi nwanne mmadụ mana na e mechaa n'ikpeazụ ọ ga-abụ ngọzi nyere gị maka na o nwere ike nwa afụ ị fụrụ nwanne ya bụ afọ ime ahụ ị dụ nwanne afọ ime afụ nwere ike mechaa bụrụ ngọzi nyere gị nwa o nwere ike at last nwanne ya bụ afọ ime afụ abụrụ prayer point ya bụ famili na-ekperịta kemgbe e nwere ike at last nwanne nwa afụ i bu n'afọ kịta nwanne nwere ike bụrụ ekpere azara aza mana ị ma-ama e nwere ike ya bụ nwa afụ i bu n'afọ nwanne abụrụ ife ga-azọ nya bụ famili ndụ na ọdụdụ n'ihu e nwere ike nwanne ị fụrụ nwa afụ i bu n'afọ nwanne nya bụ nwa afụ bụrụ ife ga-azọ gị ndụ na ọdụdụ n'ihu e nwere ike nya bụ nwa afụ i bu n'afọ nwanne abụrụ ife ga-enye obodo ndụ na ọdụdụ n'ihu e nwere ike nya bụ nwa afụ i bu n'afọ nwanne e ruo echi niile ọ bụrụ ọkụ na-enye ife whether ma ọ bụ nwoke o ma ọ bụ nwaanyị nwanne mmadụ zụọ nya bụ nwa maka na onye nwere nwaanyị a da-atụ anya ka o nwee nwadiana nekwaa nya bụ nwa maka na nya bụ nwa ga-abụ ngọzi nyere gị echi niile asịna ka i je tee nya bụ afọ ime asịna ka i je wepụ nya bụ afọ ime nwanne mmadụ maka na ọ bụrụ na e wepụrụ gị ọ bụrụ na e wepụrụ gị etu i si achọ iwepụ nya bụ afọ ime ahụ nwanne ị karọ ịma ife bụ ụwa tata dị ife a nwanne mmadụ ọ gwụgo ka ọ ha m n'ọnụ o bido tata dịba mma ọ dịbakwara gboo e kwuru nya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ise tụsara m ozi a nwanne mmadụ sonye n'ife m na-eme daalụnụ ụmụnne m